ndipo nazi nkhani za m'maboma owerenga ndine kizito kachapita koma poyamba imvani mitu ya nkhani mwamuna wina wa zamchuuno kwa masamba mboma la chikwawa anamtsekera mnyumba ya mwini kwa mkwati dera la mfumu kapeni mboma la blantyre bambo wina akuti akufunafuna sing'anga atamva kuti maudindo apamsika akuwasintha tsopano ndipo njonda ina kwa justin mboma la machinga wadzidzimutsa anthu ambiri atampezerera akutchera mkazi wake pa khomo mwamuna wina kwa chauwa dera la mfumu ndakwera mboma la chikwawa wayankhula yekha mpaka mwapake kuti nkhani za mchiuno asiye asiyire ena poganiza kuti bwenzi tikuti ndi malemu atamugwira ndi mkazi wa mwini koma anamkong'ontha kwambiri mpaka nakufika pa thaphsya ndipo zinatengera kufuna kwabwino madera a mpasu sinoya akuleretsa anthu aupandu akuti mkuluyo wangokhala wosamva chifukwa akhala akumuchenjeza koma liuma chabe bambowo pomwe inu mukumvera nkhaniyi akuti ngokhulupirika ku mpingo wina komanso a gulu la zachitetezo chakudera la chauwa nkhani ngati yomweyi yachitikanso kwa masamba kwa ndakwera komweko komwe mwamuna wina anamtsekera mnyumba pokhoma ndi makiyi ali ndi mkazi wa mwini apa mwini mkazi anayitana anthu koma mwamunayo anadzambatuka komabe anthu ena anakwanitsa ndithu kumgwira mkuluyo izi nchifukwa anadziyipitsira yekha komanso anthu ena anenetsa kuti mkuluyo wangokhala kuti sakuchira apa komweko kwa gulupu masamba dera la mfumu ndakwera yomweyo akuti amayi ena awiri anakudzulana kwambiri sizinaoneke winayo atakadandaula kwa nzakeyo kuti mbuzi zake zamudyera ufa nkupalapasapalapasa atauyanika mmalo moti amuyankhe bwino mzakeyo mwini mbuziyo anayamba kusambwadza nzakeyo sizidathe bwino kunali ndewu ya mkodzapansi mpakana sunganditere kubwalo mwini chifuyoyo anampeza wolakwa ndipo anthu akwamangulenje dziko latha komanso madera ena akudzudzula kwambiri mayiyo kwa nkhalamba dera la mfumu chapananga mboma la chikwawa lomwelo ntchembere ina akuyidzudzula pomwe akuti ikulekerera mwana wake wachichepere kukula ndi khalidwe lokuba mochititsa mantha kwambiri akuti mwanayo wakhala akuba ndalama zikuluzikulu kumagulira tizinthu ti- ta- tina monga mabisiketi maswiti ndi zinthu zina koma amayi ake ali phee zii anthu ambiri a mdera la tomali berewu adandaula ndi khalidwe la mwanayo mpakana nthawi zina kuba chakudya komanso ufa kumakapereka kwa anthu olishya zifuyo anthu atafufuza apeza kuti khololo ndiwo akulekerera za nkhaniyi mafumu akuderalo achenjeza makolo a mwanayo makamaka amayi ake kuti zikapitirira mwanayo adzangomunyamula paphewa kukamusiya ku mabungwe oyang'anira za ufulu wa ana mbiri yamveka kuti mwamuna wina kwa mkwati dera la mfumu kapeni mboma la blantyre akufunafuna sing'anga wa zitsamba kuti atsukire mthupi mwake atamva kuti maudindo apamsika akuasintha anthu akukhalira kukambirana za nkhani iyi kuti mwamunayo wakhala wokhulupirira za nyanga kuyiwala kuti maudindo ammakwalala ngakhale ku mpingo kumene amatha ndithu nthawi yake imakwana apa wapereka zoyankhula kwa anthu ambiri kuti nchifukwa chake chilichonse chimene amayankhula mkuluyo chimagwirizana ndi zitsamba nkhaniyi akuti njondayi yafala m'madera achimwaye beni komanso m'manjombe ndi madera ena ozungulira nako kwa mpeketula komweko akuti mwamuna wina amuchenjeza kuti amakhalira kutolera ndalama za anthu ena powanamiza kuti awalumikiza ku mabungwe azolandiralandira anthu amuchenjeza mkuluyo kuti tsopano amutulukira ndipo akapitiriza aona mazangazime chifukwa choti ali bambowo amazitengera kuphunzira padakali pano azachitetezo akhalira kufunafuna mkuluyo ndipo akhalira kubisala nkungolowera zachimanga pamsika wa mkwate wa butchala wina wadandaulitsa anthu komanso kuseketsa anthu ambiri ataledzera mowa wa mtaya njinga mpakana kulira uku akukodzedwa ati chifukwa anamwa kwambiri akuti akuchita izi anthu atamdzudzula kuti akhala akuchitira nkhanza mkazi wake anthu akumadera a wiliamu komanso muhura akuti mwamunayo akhala akuchitira nkhanza mkazi wake chifukwa cha nsanje akuti mkazi wake asamuone akucheza ndi wina aliyense amati nkutheka ndi bwenzi lake la nseri anthu ambiri akuyamikira adindo awo kuphatikizapo azachitetezo kwa manjombe dera la mfumu chimwayi boma la blantyre komwe ngakhale mbava komanso ambanda ayamba achita jenkha tsopano akuti azachitetezo akumeneko akuti sasekerera anthu amabweretsa chipwirikiti ndipo akamagwira ndipo azidziwanso zina mwa mbava kuderalo zayimika manja m'mwamba chifukwa zalekeratu kuba zitadzionera okha nzawo wina atakhaula kumeneko yemwe watumiza nkhaniyi akuti mbavayi akhala ikuvutitsa anthu ndipo dzanali anayimbwandira inangoti gululu ikuchokera mnyumba mwa mwini mukumvera nkhani za mmaboma kuchokera kuno ku radio 1 popitiriza nkhanizi mwamuna wina kwa justin dera la mfumu mtumbwinda mboma la machinga wadzidzimutsa anthu ambiri akuderalo pomwe anamupeza akutchera zingwe pa khomo penipeni polowera ati kumutchera mkazi wake yemwe anampezerera ndi mkazi wake yemweyo ndipo inaliko mpakana kwa ankhoswe ndi mikoko yogona koma mwamunayo anaulula kuti amafuna kuti mkazi wakeyo kaya kuti iye atamwalira ngakhale ali ndi moyo anthu ena asamamuseweretse anthu pamudzipo ampirikitsa mkuluyo kuti asadzapezekenso ena akuti ayi angomkong'ontha kuti adziwe zinthu akuti choseketsa anampeza bambowo akuchita kunjutulira uku akuyankhula mchiyankhulo chakumeneko amvekere nambosoni penepa inde inu ndifuna ndichite izi mkazi akhaule anthu anafunsana kuti kodi mkaziyu iye anabadwa naye limodzi popeza kuti ati mchitidwe wachisembwere umakhala mzimu wa munthu akamwini anzake amalangizanso mkuluyo kuti olota atani ngati mzimayi akufuna kuchita chisembwere amachitabe ndi mzimu wa munthu komanso anamkumbutsa kuti kunja kuno kuli amayi wokonda mabanja wokonda amuna awo ndiponso aulemu ndipo izi zimangochitika mwamunayo ampirikisa pamudzipo ndipo wayenda champeni inde inu wayenda jibiya jibiya pomwe kwa mwala dera la mfumu ngulunga kagulu kena ka anthu apabanja anadabwitsa anzawo ku- ku- kukwiya ati chifukwa choti pamudzipo anthu anasangalala kwambiri kuona m'bale wawo yemwe anasowa zaka zingapo zapitazo atabwereranso yemwe atumiza nkhaniyi akuti bamboyo anakhazikika kwa apwitikizi ndipo anthu anayiwala ngakhale ndi dzina lake lomwe dzanala anafika mwadzidzidzi kunyumbako ndipo anthu anakonza madansi mpaka na kanindo ndi rumba za ku zimbabwe kunali kudya kululutira kuvina mpaka na onse osaonanso kuti pali apongozi koma anthu adabwa ndi ena pamudzipo kaya ndi kuipa mtima chabe ati kuwakalipira anzawo kuti zikuwanyasa kwambiri zomwe akuchitazo nkhani sidathe bwino ndipo nkhani ziwirizi zafala madera achipolongo doko la nafisi na mpeya komanso majiga amuna omwe sadasangalale nawo akudabwitsa anthu ambiri kuti nkutheka ndiwo anapepetula mkuluyo kuti adziyenda kwa apwitikizi dera la itinga ena akuti naye munthuyo anafika ndi matukutuku kuiwala kuti anali wosochera mpakana nadanada komchita apapa ondova apa ati chiyankhulo cha apwitikizi tisadachoke kumangochi tifika kwa ngokwe dera la mwala komwe anthu akudikirira ndi chidwi kuti aone zomwe mwamuna wina wa bizinesi ya zakudya angachite akachokera ku mozambiki akuti mwamunayu akusesa pamalo a bizinesi yake akuti anapeza chithumwa komanso nsupa izi zinapereka chithunzi kuti ndi yemwe akhala akumukawa ndipo pomwe nkhaniyi ikutuluka bambowa ali mdziko la mozambiki ndipo kwa gulupu muluma dera la mfumu phimbi m'boma la balaka akuti mwamuna wina akumuthamangitsa deralo kuti adzibwerera komwe anachokera atamugwira ndi mkazi wa mwini mdalayu akuti anafika m'matukutuku mpaka na zibwenzi mbwe kutengera mwayi kuti ndi wodziwika ati anaphunzira pomwe anamtumiza ku deralo kudzagwira ntchito amabodza anamuuza mwini mkaziyo koma umve kunali kupha mwana wa munthu kusinja ndipo nkhani yake yapita kwa afumu likulu la kuntchito komanso komiti yakuderalo anthu akuti kunali kupha mbava kusinja mpakana anamuyendetsa chokwawa banjalo laweseka uku akudikirira mlandu kubwalo la anyakwawa nako kwa gulupu ngalawesa dera la chanthunya boma la balaka lomwero mwamuna wina naye waona polekera mkazi wake atamukuntha ndithu pamodzi ndi bwenzi lake la nseri akuti mwini banja wadzimphamvu ngati mkango uyu ana- anawaswa onsewo ngati mpha- ngati mbava zakuswa sitolo mpaka na mayiyo mwamwayi anasomphoka mkuluyo anasala nazo yekha ndipo mpakana mwazi kutuluka ndipo chipanda kufuna kwabwino bambo bwezi tikuti ni malemu chodandaulitsa mwamunayo anapezera bwi- atapezako bwino anatengana ndi mayi wachibwenziyo poyankhula mwathamo kuti ayi mimwe zateremu akakhomera chinkhoswe anthu akumadera ngalawesa ashire north ntaja komanso chambuluka akukambirananso za nkhaniyi amayi ena awiri kwa, ga, kwa golden boma la balaka lomwero achita manyazi akulu ataba malata agogo awo omwe anawasiya pamudzipo ena mwa ana ndi omwe anaulula kuti anakagulitsa izi kwa okumba miyala nkhani ya ntchemberezo zafala kumadera a kachala kanyimbo komanso mwala akuti amayiwo ndi mchitidwe wawo okuba zinthu zosiyanasiyana monga nkhuku ufa ndi zinthu zina pamudzipo wagulupu kanyimbo kubalaka komweko mkamwini wina kumuthamangisa pamudzi atapereka pathupi kwa mwana wake ompeza bamboo wachita manyazi ndipo akukhalira kuyenda champeni inde ino akuyenda cheucheu pamudzi amupempha mwaulemu kuti ngati moyo akukhuta as, asapezekenso mderalo azipita kwawo ndipo anthu akwakachala komanso garden akuti mkuluyo wasokoneza makhalidwe akumeneko mwamuna wina naye kwa atsamba adi ala mfumu chamthunya mboma la balaka lomwero yemwe amadyetsa anthu yemwe anadyetsa anthu kanyenya, kanyenya wafisi masiku apitawa akuti wabwereranso mderalo ndipo anthu akuyang'anizana kuti mkuluyo amufwandire kuti aone naye chochita mkuluyo naye waigula nkhani iyi ndipo akuyenda cheucheu pamene achinyamata kumeneko akuti mkuluyo amugwira ndipo aidziwe balaka odziwa za nyengo ati kuli mitambo chifunga komanso mvula ya mabingu ikugwa yamphamvu madera ena makamaka mzigawo zapakati kumpoto ndi mphepete mwa nyanja ya malawi usiku uno ndi mmawa mmawa masana tiyembekezere nyengo ya mitambo ndi mvula yamabingu yomwe idzagwe yamphamvu makamaka mmadera mzigawo zapakati kumpoto ndi mbali mwa nyanja ya malawi tipewe kuoloka madzi omwe akuthamanga kwambiri kapena omwe asefukira mphepo ikuomba kuchokera kumbali zosiyanasiyana koma yamphamvu ikuomba madera momwe kugwa mvula yamabingu nkucha lachisanu mvula yamabingu idzapitirira kugwa madera ena yomwe idzagwenso yamphamvu pomaliza nkhanizi nayinso mitu yake mwamuna wina kwa masamba adi ala mfumu ndakwera mboma la chikwawa akuti ngati sasiya za chisembwere nkutheka masiku amoyo angomuchepera mkulu wina atamtsekera mnyumba kwa mkwate adi ala mfumu kapeni mboma la blanta bambo wina akuti akufunafuna sing'anga atamva kuti maudindo apamsika akuwasintha ndipo njonda ina kwa justin adi ala mfumu mtuminda mboma la machinga adzidzimutsa anthu ambiri akuderalo pomwe anampeza ali jijirijijiri ati kutchera mankhwala mkazi wake kuti anthu ena asamayende ndi mkaziyo nkhani za m'maboma za lero ndi zomwezi ndine kizito kachapira